Tiyamikenso Mulungu chifukwa cha tsiku la lero limene walola kuti titha kusonkhana ndi kumva mawu ake. Ndimakonda kukamba ndipo sindidzasiya kukamba kawirikawiri kuti tizichitenga chinthu cha chimwemwe pamene tili ku tchalitchi kudzapemphera chifukwa ndi nyengo imene Mulungu adayiika kuti timve mawu ake Tikumbutsane ndi kulimbikitsana m'chikhulupiriro chathu. Palibe chinthu chimene chimam'limbikitsa Mkhristu kuposa kusonkhana pamodzi ndi okhulupirira ena. Mawu a Mulungu amakamba kwambiri za nkhani imeneyi, kuti tisasiye kusonkhana pamodzi monga mmene ena achitira, ndipo tichiyese chinthu chachimwemwe, kuti lero linonso Mulungu watikomera mtima kuti titha kukhala ndi moyo kuti timve mawu ake.

kulekeza 14 tikupitiriza phunziro lathu nkhani ya pemphero sabata yatha timawona kuti pemphero ndi chani leroli tikhala tikupitirizanso nkuona magawo ena a pemphero kuti kodi pemphero lili lotani ndiye tisanayambe tiyeni tiwerenge ndime imeneyi yohane chapter 14 verse yake ya 7 kukalekeza 14 ndipo ndidzayamba kuwerenga pa verse yake ya 7 mukadazindikira ine mukadadziwa atate wanganso kuyambira tsopano mumzindikira iye ndipo mwamuona iye filipo ananena ndi iye ambuye tionetsereni ife atate ndipo chitikwanira Yesu ananena naye, Kodi ndili ndi inu nthawi yaikulu yotere, ndipo sunandizindikira, Filipo? Iye amene wandiona Ine waona Atate, unena iwe bwanji, Mutionetsere Atate? Sukhulupirira kodi kuti ndili Ine mwa Atate, ndi Atate ali mwa Ine? Mawu amene ndinena Ine kwa inu, sindilankhula mwa Ine ndekha. Koma Atate wokhala mwa Ine achita ntchito zake. Khulupirirani Ine kuti Ine ndili mwa Atate ndi Atate ali mwa Ine. Koma ngati si chomwecho, khulupirirani Ine chifukwa cha ntchito zomwe. Indetu, indetu, ndinena kwa inu, wokhulupirira Ine, ntchito zimene ndichita Ine adzazichitanso iyeyu, ndipo adzachita zoposa izi, chifukwa ndipita Ine kwa Atate. Ndipo chimene chiri chonse mukafunse m'dzina langa ndidzachichita, kuti Atate akalemekezedwe mwa Mwana. Ngati mudzapempha kanthu m'dzina langa, ndidzachita. Ngati mukonda Ine, sungani malamulo anga. Amen. Tiye tipemphere. Oyera Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kukulemekezani chifukwa cha mawu anu. Zikomo Yehova chifukwa cha moyo umene mwatipatsa m'tsiku la lero kuti titha kumva mawu anu ndi kuphunzira kuchokera kwa inu. Tikupempha Yehova kuti pa nthawi iyi pamene tidzakhala tikusanthula mawu anu awa, mutsegule mitima yathu. Tichotsereni nkhawa ina iliyonse, malingaliro ena aliwonse amene mdyerekezi angathe kuyika mwa ife kuti atilepheretse kumva mawu anu moyenerera. Mitima yathu yadzazidwa ndi uchimo Tikupempha, Yehova, mutikonze ndi kutiyeretsa kutichotsera chosalungama china chilichonse. Atate, Mulungu wathu, tikuyamikani chifukwa choti Inu munatisankha kuti tikhale anthu anu, ndipo tikupempha tsopano kuti mwa chisomo chanu chimenechi mutichitire chifundo kuti mawu anu akamveke ndipo ife tikawalandire. Mutidalitse tonse chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapempha. Amen. Amen. pemphero pemphero ndi chani um, ndi nkhani imene yoti tayiona kwa masabata angapo ndithu ndipo tikhala tikupitiriza ndithu mpaka na uh, masabata um, angapo akubwera kutsogoloko lero ndi sabata yachinayi tikuona nkhani imeneyi kungokumbutsana zimene takhala tikuona mbuyomu kuti ambuye wathu yesu khristu adatiphunzitsa kuti tisapemphere motani okay popemphera musakhale ngati anthu ena achikunja amene amachitira Ah, komanso zinthu zina ziwiri zimene tidaziona kwakukulu kuti popemphera pathu sitikuyenera tipemphere kuti tilandire ulemerero kuchokera kwa anthu komanso tisapemphere kugwiritsa ntchito mawu opanda tanthauzo mawu opanda tanthauzo Tisagwiritse ntchito mawu oti sakuchokera pansi pa mtima wathu chifukwa nthawi zina zimachitika kuti tikupemphera koma zimene tikupempherazo ifeyo sitikuzilabadira n'komwe, kungokhala ngati ukungokamba pakamwa Koma mumtima mwako zinthuzo sukuzivomereza. Kupemphera koteroko Ambuye wathu Yesu Khristu akuti tisachite. Komanso tidaona za mawu amene tingagwiritse ntchito potchula Mulungu wathu. Ndiye pali ngati Mulungu, iye ndi Mulungu ndi namalenga, Ambuye wathu, Atate wathu wakumwamba, monga timapemphera pemphero la Ambuye lija, Atate wathu wakumwamba. komanso Mpulumutsi, Mwana wa Mulungu, amene ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, komanso Mzimu Woyera, amene ndi mthandizi wathu. Chimene tikuyenera tidziwe n'choti sitingathe kupemphera popanda thandizo la Mzimu Woyera, chifukwa Mzimu Woyera ndiye amene amalimbikitsa ife ndi kutipatsa mawu oyenerera oti titchule kwa Atate. Kukamba moona mtima, palibe uyo amene amadziwa pemphero ngati Mzimu Woyera sangamphunzitse. Zonsezi zimachitika mwa chisomo mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Chinthu china chimenenso tidachiona ndi chakuti pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu. Pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu kapena kucheza ndi Mulungu. Ndiye munthu ukamacheza ndi mnzako umafunikira umuuze zoona zokhazokha. sungamuuze zabodza ngati umuuza mzako zabodza ndeti chinzake chake ndi chapamwamba chabe si chenicheni ndiye kwa mulungu ameneyo tikuyeneranso tikambe zinthu zoona zenizeni pamene tikumuuza nkhawa zathu pamene tikumuuza zimene zili mu mtima mwathu ndipo tidzapindula pa pemphero lathu Chinthu china chimene tidachionanso ndi chakuti Baibulo ndi lofunikira kwambiri pa pemphero lathu. Chifukwa chiyani? Tidziwa bwanji kupemphera ngati sitidziwa Mau a Mulungu? Ngati ifeyo tikudziwa, tikufuna tidziwe kupemphera moyenerera, tikuyenera tidziwenso chifuniro chake cha Mulungu. Okay? Chifukwa chake ndimalimbikitsa ndipo sindidzasiya kulimbikitsa kuti wina aliyense, Mkhristu wina aliyense akuyenera akhale ndi Baibulo. Mkhristu wina aliyense akuyenera akhale ndi Baibulo. olo zivute zitani Amen. kungopereka chitsanzo timatha kugwira maganyu anthu kuti tipeze china chake kodi sitingachitenso chomwecho kuti tipeze baibulo tili nawo mabaibulo ogulitsa kumusuku kungochitako malonda pang'ono mabaibulo alipo komanso akakhala anthu amu mpingo muno eti mtengo umene umachirikidwa umaperekedwa uwo umakhala hafu eti ndiye mukafufuza kumusi ku ofesi kuja kuti kodi mabaibulo ali mtengo wanji koma kuka- kukana kuti chisakhale chipsinjo mwina mtengo wa baibulo usakhale chipsinjo kwa ifeyo amene tilipo koma tikhale ndithu ndi baibulo ndipo aliyense amene alibe baibulo akuyenera ayesetse kupeza baibulo chinthu china chimene tidaona kwambiri chimene nchoti wina aliyense mumtima mwake akuyenera achivomereze ndichoti mtima wathu mitima yathu ndiyodzazidwa ndi uchimo zikumveka timakhala ngati chinthu chowalakwira anthu kuwawuza koma nzoona ndithu Mu- mitima yathu mtima wina aliyense ndiwodzazidwa ndi uchimo Palibe munthu amene anganene kuti ineyo m'moyo mwangamu ndilibe uchimo wina uliwonse. Chifukwa Baibulo limatiuza kuti tikati kuti tilibe uchimo tikudzitani? Tikudzinyenga tokha ndipo mwa ife mulibe choona. Ndiye chifukwa choti mitima yathuyi ndi yodzazidwa ndi uchimo woterewo, chimene chingatitetezere ifeyo ndi Mawu ake a Mulungu pamene tikupemphera. Chifukwa malingaliro athu amadzazidwa ndi uchimo. Zolakalaka zathu zimadzazidwa ndi uchimo. Zofuna zathu zimadzazidwa ndi uchimo. Ndipo pamene tidziwa Mawu a Mulungu, ndiwo okhawo amene angatitetezere kuti pamene tipemphera kwa Mulunguyo, tipempheredi monga mmene kufunikira. Koma kupanda kudziwa Mawu a Mulungu, ndiye kuti pemphero lathu limakhala losokonekera. Chimenechi n'chimene tikuyenera tichidziwe kwakukulu. Ndipo tinaonanso magulu anayi a pemphero. Tidaona za pemphero la kulemekeza kapena kumkweza Mulunguyo, Tidaonanso za pemphero la kulapa kapena kupempha chikhululukiro cha machimo athu kwa Mulungu. Tidaonanso pemphero la kuyamika Mulungu pa zabwino zonse zimene Iyeyo amatichitira. Komanso tidaona uh, pemphero la kupembedzera kapena kupereka zosowa zathu pamaso pake pa Mulungu. Nde tatizioneni zimenezizi kuti mwina tisaziwale tingosunga chilembo k eh? ndeti pali chani kulemekeza kulapa kuyamika kupembedzera ndeti tikumbukira bwino zimene zitithandizira pamene tikhala mpemphero lathu mwina mukangoyesera kaya lero kaya ndimawa kaya ndi liti Tsiku lina mukupemphera nkuona, kodi ineyo pa pemphero langali ndamulemekeza Mulungu? Kodi pa pemphero langali ndalapa machimo anga? Kodi pa pemphero langali ndayamika Mulungu? Kodi pa pemphero langali ndapereka zosowa zanga pamaso pake pa Mulungu? Nde izi sikuti tizichita lokhala nazo ngati ka formula koti ndichita kuyang'ana kodi ndatere ndatere, iya. Koma n'zongotithandizira chabe kuti pamene tikupemphera tikhale ndi pemphero limene libweretsa ulemerero kwa Mulungu. Ndiye tsiku la lero ah, pa ndime imene tawerengayi makamaka tikufuna tione magawo ena angapo okhudza pemphero. Poyambirira tione kuti Ambuye wathu Yesu Khristu akufotokozera za umodzi wawo ndi Mulungu Tate, ndiye akufotokoza kuti mukadazindikira ine mukadadziwanso Atate, mukadadziwa ine mukadadziwanso Atate, chimene chikutitanthauzira chiyani? Pamene tidziwana ndi Ambuye Yesu Khristu ndikukhala pa ubale ndi Ambuye Yesu Khristu, pomweponso ndiye kuti tikudziwana ndi Mulungu Tate. ndiye kuti Iyeyo ali mwa ife. Ngati Yesu ali mwa ife, Atate ali nafe chifukwa choti onse, iwowa ndi amodzi. Timakamba za utatu woyera wa Mulungu. Mulungu m'modzi mwa atatu. Ndipo tikuona apa kuti Filipo anali kukayikira, sanali kudziwa kuti kodi chimene Ambuye Yesu Khristu akufuna kutanthauza ndi chiyani. Ndiye akupereka funso akuti. Ambuye, tionetsereni ife, Atate, ndipo chitikwanira. Ambuye Yesu Khristu akamba kale, kuti, Ine ndili mwa Atate, mwaona Ine, mwaona Atate. Koma Filipo akuti, Ayi, tione Atate ndithu. Ndiye Ambuye wathu Yesu Khristu akuti, Kodi ndili ndi inu nthawi yayikulu chotere, ndipo sunandizindikira? Limene ndi funso loti wina aliyense wa ife likuyenera limdzidzimutse. Adakhala ndi Ambuye Yesu Khristu zaka zingati Filipi? Tikhoza kuti mwina pa nthawiyi zaka zitatu. Akuyendera limodzi, akuchita china chonse limodzi, komanso Filipi akumvetsera chiphunzitso chawo cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Akuona zozizwitsa zonse zimene Ambuye Yesu Khristu anali kuchita. Koma funso likubwera, Kodi ndili ndi inu nthawi yaikulu chotere koma simunandizindikire? Chimakhala chinthu chomvetsa chisoni ndipo ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti titha kukhala pa mpingo nthawi yaitali bwanji koma osamudziwa Yesu. Kaya titha kutumikira zaka zochuluka bwanji koma osamudziwa Yesu. ngati awa oti adaona ambuye yesuyo akuchita zozizwitsazo akuphunzitsa koma osamdziwa ndiye pamene ambuye wathu yesu khristu akuti amene waona ine akunena kuti amene waona ine ndiye kuti waona atate ndipo tikuyenera tikhulupirire mawu amene ambuye wathu yesu khristu akufotokozeratu pa vesi yake 11 akuti khulupirira iwe ah, khulupirirani ine kuti ine ndili mwa atate ndi atate ali mwa ine koma ngati si chomwecho khulupirirani ine chifukwa cha ntchito zomwe akukamba za nkhani ngati simukukhulupirira izi taonani ntchito zimene ndinachitazi kodi ntchito zimene zija munthu angangochita popanda thandizo lochokera kwa mulungu ntchito zimene ambuye wathu yesu khristu zikuonetsera umulungu wawo zikuonetsera chimene ali kuti iwo anachokera kwa atate ndipo iwo ndi atate ndi amodzi chifukwa chake pavesi yake 12 akuti ndetu ndetu ndinena kwa inu okhulupirira ine ntchito zimene ndichita ine adzazichitanso iyeyu ndipo adzachita zoposa izi chifukwa ndipita kwa atate Kodi Ambuye wathu Yesu Khristu anabwera kudzachita ntchito yotani? Anabwera kudzafunafuna ndi kupulumutsa chotani kodi? Chotayikacho. Ndipo pa mtima pa utumiki wa Ambuye wathu Yesu Khristu panali kulalikira uthenga wabwino kwa anthu otayika kuti amudziwe Mulungu nabwerera kwa Iye. Ndiye akunena kuti, Amene akhulupirira Ine, ntchito zimene Ine ndizichita adzazichitanso iyeyo, ndipo adzazichita zoposa izi. Ntchito imene Ambuye wathu Yesu Khristu anabwerera ya kufalitsa uthenga wabwino, ngati ifeyo timukhulupirira Yesu Khristu ameneyo, tikathanso kuchita ntchito zomwezo, chifukwa choti iye ali kwa Atate. ambiri amakonda kusokoneza pa ndima imeneyi amaona ngati kuti ntchito zake mwina nzozizwitsa zimene ambuye yesu khristu anali kuchita Ayi. ndima imeneyi sikukamba za zimenezo koma ntchito yakupulumutsa chotayikacho ya kufalitsa uthenga wabwino chifukwa mwina tikhoza kufunsa kuti kodi ngati yesu khristu afuna atanthauze za zozizwitsa zimene anali kuchita ndani pa dziko lapansi angachite chozizwitsa choposa ambuye wathu yesu khristu palibe koma tikakamba za kufalitsa uthenga wabwino ambuye wathu yesu khristu anafikira kwa ndani kodi kwa ayuda okha koma ena amene anabwera pambuyo pa ambuye wathu yesu khristu ndiwo amene anapita m'madera ataliatali anapita gawo lalikulu nchifukwa kakuti adzachita zoposa izi adzafikira anthu ochuluka Nchifukwa chake lero lino, kodi Ambuye Yesu Khristu adabwera ku Malawi kuno kudzalalikira uthenga? Koma ena amene adachigwiritsitsa chikhulupirirocho adachinyamula nayenda nacho. Tikakamba za ophunzira aja, uthenga unachoka ku Yerusalemu kumapita madera ena. Tikakamba za mtumwi Paulo ndi amenenso anayenda kwakukulu Chifukwa chiyani? Chifukwa choti anamukhulupirira Atate. Ndipo chifukwa choti Ambuye apita kwa Atate, kumene ali ndi ulamuliro wonse, akuthandiziranso ife pamene titumikira Iye. Ndi chifukwa chake si bwino kumadzitenga ngati kupambana kwathu pamene ntchito ya Mulungu ikupita patsogolo. Chifukwa chiyani? Chifukwa choti ndi Atate amachita izi mwa ife. Ambuye wathu Yesu Khristu, chifukwa choti wapatsidwa ulemerero, wapatsidwa mphamvu zonse, mpaka akunena kuti mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi, mukani, phunzitsani anthu a mitundu onse, ndi kuwabatiza m'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera, ndipo ine ndidzakhala ndi inu mpaka malekezero a nthawi. Chifukwa zikadakhala zozizwitsa, mwina Ambuye wathu Yesu Khristu akanena kuti, Mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi, mukani, pitani, kachiteni zozizwitsa zonse. Ndiye imeneyi ndi nkhani imene tikhoza kudzakamba tsiku lina. Koma chimene Ambuye wathu Yesu Khristu akukamba nkhani ya kufalitsa uthenga wabwino, anthu amudziwe. Kodi chingakhale chopambana nchiyani munthu achiritsidwe ku nthenda imene ali nayo kapena apulumutsidwe, chifukwa titha kuona kuti munthu amene angathe kuchiritsidwa ku nthenda zakuthupi adzafa ndithu, ngati alibe chiyembekezo mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, akafikira kotani? Ndi zinthu zomvetsa chisoni. Nchifukwa chake Ambuye wathu Yesu Khristu akunena kuti china chilichonse chimene mukafunse m'dzina langa ndidzachita, kuti Atate akalemekezedwe mwa Mwana. Kutanthauza kunena kuti pemphero lathu likuyenera likhale lofunitsitsa kuti ulemerero wa Mulungu uonekere. Pemphero limenelo ndi limene Mulungu amakondweretsedwa nalo. Ndipo ngati mupempha china chilichonse m'dzina langa ndidzachichita, Osati m'dzina la wina aliyense kapena la china chirichonse, koma m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo pa vesi 15 ndi pamene tikuona kuti akuti ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Amene amamkonda Yesu Khristu amaonekera pamene iyeyo akusunga malamulo ake, akutsatira chifuno chake, akuchita chimene Mulungu amafuna. osati chimene ife tifuna. Chikhristu chimene chimalakalaka kuti tingopanga zinthu zokhazo zimene ifeyo zitikondweretsa ndi Chikhristu chopanda tanthauzo ndipo sichigwirizana ndi mawu ake a Mulungu, sichochokera kwa Mulungu. Ndiye sabata yatha tinaonanso Salimo namba 3 sitichita kuwerenganso, tinayiwerenga kale sabata yatha, mwina mukhoza kungotsegula pamene tikuona zinthu zina pamenepo salimo imeneyi tinafotokozera kuti davide akusakidwa ndi mwana wake yemwe akusakidwa ndi mwana wake yemwe chimene nchosayembekezeka ndipo pamene akulemba davide salimo imeneyi akuyamba ndi chisoni ali ndi chisoni kapena kuti akulira pamaso pake pa Mulungu. Ndiye mwina funso limene wina aliyense pano atha kudziyankha kuti kodi mumakhala okondwera inuyo nthawi zonse? Kodi moyo ngophweka? Eti amene wakhalako nthu zaka zingapo moyo akhoza kudziwa kuti moyo siotani sophweka. Si nthawi zonse zimene timakondwerera ayi. Chifukwa chani? Chifukwa choti tili m'dziko lochimwa, m'dziko limene lidasokonekera, ndipo moyo nthawi zonse umakhala mwina wokhumudwitsa, nthawi zina woipa chifukwa cha zochitikachitika za m'dziko. Mapemphero athu nthawi zina amakhala kulira, kulira pamaso pake pa Mulungu. mwachitsanzo buku la maliro, ee buku la maliro nchani buku la maliro ndikulira kumene kuja kwa mneneri yeremiya chifukwa cha zimene zinali kuchitika kutanthauza kunena kuti ngati mkhristu imafika ndithu nthawi ine imene yoti timalira ndithu sikuti nkulakwa Timalira ndithu, kuonetsera chimene chikutipweteka mu mtima mwathu, kuonetsera chimene sichidayende bwino. Ndipo m'Baibulo timaona mapemphero olilawa, makamaka ku buku la Masalimo, kuti anthu pamene akudutsa mnyengo zowawa, mnyengo zovuta, akulirira pamaso pake pa Mulungu. Wina wake amafunsa funso kuti kodi timasiyanitsa, chimatisiyanitsa nchani munthu amene amakhulupirira kuti kuli Mulungu ndi munthu amene amakhulupirira kuti kulibe Mulungu ndiye amakamba nkhani imeneyi kuti munthu amene amakhulupirira kuti kuli Mulungu amadziwa kobweretsa mavuto ake koma munthu amene sakhulupirira kuti kuli ku- Mulungu aliko apititsa mavuto ake kwa ndani palibe alibe chiyembekezo Mpamene pamasiyanitsidwira anthu okhulupirira ndi anthu osakhulupirira. Ife anthu okhulupirira timadziwa kuti kodi mavuto athu pamene moyo wathu wasautsidwa tikuyenera tibwere nazo kuti? Timabwera nazo kwa Mulungu. Kudandaula chifukwa cha zimene zikuchitika. Ndiye tikumbukire paja ndinakambanso za kuwiringula kuti uku si kuwiringula chabe ya. Si kuwiringula kuti kodi bwanji Ambuye mulola Israeli iyayi. koma ndikubweretsa nkhawa zathu monganso mmene adachitira yobu yobu zidafika pomsautsa sadamvetse kuti kodi nchifukwa chiyani iyeyo akulandira nyengo zovuta ngati zimene ana ake kumwalira chuma chake chonse kutayika china chilichonse chimene adali nacho kusokonekera mpaka yobu anafika poti koma ineyo ndikutemberera tsiku limene ndidatani ndinabadwa chifukwa inali ndithu nyengo yowawa imene mkhristu wina aliyense akuyenera kuivomereza ngati akhristu tikuyenera tivomereze ndithu kuti timadutsa mnyengo zina zimene nzowawa zopweteka, zotisautsa, koma zonsezi tiye tizibweretse kwa Mulungu chifukwa iyeyo ndiye amene amatithandizira. Iyeyo ndi amene amatipatsa ufulu wa kubweretsa zonse kwa iye. Ndipo zimenezi ndiye zimaonetseranso kwambiri nzeru ya Mkhristu wina aliyense. Mkhristu amene alibe chidziwitso choterechi akakumana ndi mavuto imangokhala ngati nthawi tsopano youza wina aliyense koma iye amene amdziwadi mulungu moona amadziwa pobweretsa mavuto ake mavuto amene tikumana nawo si nthawi yongouza wina aliyense chifukwa anthu a dziko lapansi sangathe kufikira ndi kutithandizira vuto lina lililonse limene tikudutsamo Koma ndi Mulungu yekha amene angathe kutithandizira pa chimenechi. Mulungu yekha ndi amene amatithandizira. Ndipo Mulungu amalandira kulira kwathu ndipo iyeyo tikuyenera tizindikirenso kuti chifuniro chake nchoona komanso cholungama nthawi zonse. China chilichonse chimene chimachitika m'moyo muno sikuti Mulungu chimamdzidzimutsa. Ngakhale zovuta zimene tikudutsana nazozo, zopsinja zimene tingadutsane nazozo, sikuti Mulungu zimamudzidzimutsa. Kaya nyengo zimene zikutipangitsa ife kuti tilire, tikhetse misozi, Mulungu sikuti akudzidzimuka nazo ayi. Mulungu amadziwa china chilichonse, ndipo tikakhulupirira pa chifuniro chake chabwinochi, tidzazindikira kuti Zonse zimene tikudutsamozi zikufuna zitichitire ubwino, pakuti ndife ana ake. Aroma chaputala 8 vesi yake ya 28 pakuti tidziwa kuti zonse zimatani kodi zimatichitira ubwino kwa iwo amene akhulupirira pa dzina la Ambuye wathu yesu khristu ndiye chimenechi ndiye chikhale chilimbikitso chathu pamene tiyandikira kwa mulungu pa zopsinja zathu, zosautsa zathu, tizindikire kuti Mulungu ameneyo amamva ndithu ndipo adzatiyankha. Koma mwina titha kuona kodi Mulungu ameneyo tingamuyandikirenso motani? Pamene tikubweretsa nkhawa zathu kwa Mulungu, pamene tikubweretsa zopsinja zathu kwa Mulungu, ndi chiyani chimene tikuyenera tizindikire? Chifukwa chake. Tidakambapo mmbuyomu kunena kuti tikuyenera timpemphe Mulunguyo kuti atithandizire kupemphera, eti? Chinthu ngati chambwerera. Tikuyenera timpemphe Mulunguyo kuti atithandizire kupemphera chifukwa choti sitingathe kupemphera moyenerera ngati Mulunguyo sakhala thandizo lathu. Kumbukirani kuti ife ndife anthu ochimwa ndipo tikuyandikira Mulungu amene ndi wolungama, Mulungu amene ndi wachiyero. ndipo nkosatheka kuti mulungu amve pemphero lathu monga mwa uchimo athu pakuyenera pakhale mkhala pakati wina amene ndi ambuye wathu yesu khristu amene atithandizira pamene timuyandikira iyeyo tiyeni timpemphe mulungu kuti akhale nafe atithandizire pa pemphero lathu timayamba chipembedzo chathu nthawi zambiri mwina kuti tiyeni tiwerenge salimo ah, kuyambirira pali mawu amene amawerengedwa nthawi zoti tadza tonse ku nyumba ya yehova ndi cholinga choti tidzampembedze iye tiyeni tonse titule nkhawa zathu zonse ndi kudzikhuthula kwathunthu kaya ndife otopa othodwa china chilichonse tiyeni tibwere nacho kwa iye- kwa iyeyo chifukwa chani timayamba ndi mawu amene aja mwina ena timangodabwa kuti izi zimachitika Basi mwachikhalidwe. Koma ndikufuna kutikonzekeretsa kuti pamene tikuyandikira kwa Mulunguyo, tikhulupirire kuti ndi Mulungu amene angatithandizeni. Komanso pamene tawerenga Masalimo kuti aleluya, lemekezani Yehova, tamandani Yehova, zonsezi cholinga chake ndikufuna kutithandizira kuti pamene tikuyandikira kwa Mulungu ameneyoyo tizindikire kuti ndi Mulungu amene angatithandize kwenikweni. amene tikuyenera timpembedze ndi kupempha kuti Iyeyo mwa mphamvu ya Mzimu wake athandizire kuti timpembedze moyenerera. Pakuti Ambuye wathu Yesu Khristu ananena kuti ifika nthawi imene opembedza mchoona amene adzapembedza sadzapembedza m'mapiri kapena mmene zinachitikira kale koma mu mzimu ndi mchoonadi. Nde chifukwa cha uchimo wathu umenewu tikuyenera timpemphe Mulunguyo atithandizire angakhalenso pamene tikumpembedza Iye. Zinthu zingapo zimene tingathe kuziona pakupemphera kwathu. Chinthu choyambirira, tikhale ndi mtima wodzichepetsa. Tidakambako m'mbuyomu kuti tikamapemphera sitikubwera kudzalengeza. pali kupemphera kwina ndikulengeza ambuye kuti chakuti chitike Eh, mwachi- ndi- ndikulamulira kuti chakuti chitike okay pepani sindikukamba munthu eti koma izizi zimene tiyenera tizidziwa monga mwa mawu ake a mulungu chifukwa choti kupemphera kwathu kuyenera kukhale kotsatana ndi mawu a mulungu Chabwino, ngati zimenezo zikuchokera pa Mawu a Mulungu, titha kuonetsana kuti oh, izi zikuchokera kumeneko. Koma tikaona Mawu a Mulungu, pemphero sikulengeza kapena kulamula Mulungu kuti achite chinthu iya. Koma tikuyenera tibwere modzichepetsa pakuzindikira kuti iyeyo ndi Mulungu wachiyero. Ife ndife anthu ochimwa. Munthu wochimwa sangamulamulire Mulungu wachiyero kuti achite chinthu. Komanso tikamapemphera tidziwe kuti sitikupemphera kwa chinthucho ayi. Tikupemphera kwa ndani? Kwa Mulungu. Chifukwa pena timapemphera ngati tikupemphera kwa Satana. Ndikukumanga Satana. Ah, iya. Sitikupemphera kwa Satana. Tikupemphera kwa Mulungu. Ndiye sitingamamuuze Mulungu kuti ndikumanga Satana. Iya. Ndiye tizikhala kuti nzosatani? Zosafera. zosamveka bwino bwino tikupemphera kwa mulungu chifukwa mwina nyengo zina timadziwa kuti mwina nyengo ina yavuta kuti akoma koma iyi koma ah, pena kuti koma the devil is a liar eh? satana ngobodza ngati ngati ndi mponda Satana Koma pa pemphero lathu tiziti tikupemphera kwa Mulungu osati ku nyengo zimene tikudutsamozo ayi koma tikupemphera kwa Mulungu tikumupempha Mulunguyo kuti atithandizire nyengo zimene tikudutsamozo tidutsemo moyenera. Kachiwiri tikuyenera tibwere pamaso pake pa Mulungu monthunthumira mwamantha chifukwa choti Mulungu ndi wamphamvu zonse. Sungayandikire pa Mulungu, pamaso pa Mulungu, mwachibwanabwana. Mulungu ndi wamphamvuzonse, ndi woyera, ndi woweruza, ndipo ifeyo tikusowekera imfa kuyandikira pamaso pake pa Mulungu. Chifukwa chake timabwera monthunthumira pamaso pake mwa mantha, chifukwa choti iyeyo ndi Mulungu wamphamvu zonse. Chinthu china, pamene tikuyandikira pamaso pa Mulungu mpemphero, tikuyenera tibwere mwa chimwemwe komanso mokondwera. Chifukwa chiyani? Tibwera mwa chimwemwe ndi mokondwera chifukwa choti Ambuye wathu Yesu Khristu anagonjetsa china chilichonse. Anafa pamtanda paja chifukwa cha machimo athu, ndipo pamene tibwera kwa Iyeyo, timabwera ndi chilimbikitso choterechi, kuti Mulungu adzatilandira ndithu. Mulungu sangatibweze chifukwa cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Mulungu sangatitaye chifukwa choti ife ndife ana ake okondedwa ndipo ndife olandiridwa pamaso pake nthawi zonse. tikuyenera tibwere mwachimwemwe komanso molimbika mtima chinthu china tikuyenera tibwere momudalira popeza kuti tilibe mphamvu kapena kuthekera kwathu kwina kulikonse kupatula kwa mulungu ifeyo tikudalira mulunguyo pa china chilichonse mpweya umene tili nawo chakudya chimene tingapeze zovala zimene tingakhale nazo malo amene tingagone china chilichonse chikudalira pa Mulunguyo, ndipo tikuyenera tibwere momudalira Iye. Mtima wathu sungagunde popanda Mulunguyo kulamulira kuti utero. Chifukwa chake tikuyenera tibwere pamaso pake pa Mulungu momudalira. Chinthu china tikuyenera tibwere pamaso pake pa Mulunguyo ndi mtima woona osafuna kumubisira kanthu Mulunguyo. Kodi kalipo kamene tingambisire Mulungu? Tikafuna tibise kanthu pamaso pa Mulungu ndiye kuti tingodzibisira tokha. Koma tibwere ndi mtima wonse chifukwa Mulungu amadziwa zonse zili mwa ife angakhale zakuchipinda kwathu. Angakhale zimene zoti akazi athu sangadziwe, amuna athu sangadziwe, koma Mulungu amazitani? Amazidziwa. Ndiye tikuyenera tibwere kwa Mulungu ameneyuyu ndi mtima woona, pakuti Mulungu amaona mu mtima mwathu, akudziwa maganizo athu, akudziwa ntchito zathu zonse za mseri zimene ifeyo timachita. Ndiye tikuyenera tibweretse mtima wathu kwa Ambuye. Nchifukwa chake Davide kupemphera pa Salimo ina akuti, Ambuye mukudziwa chani kodi? Mtima wanga. Ntchito zanga zonse zioneka pamaso panu. palibe kamene ndingabise pamaso panu tikuyenera tikhale ozindikira chimenechi kuti palibe kanthu kamene tingambisire mulungu ndipo tikuyenera tibwere kwa iye ndi mtima woona ndiye ndi zinthu zambiri zimene tazionazi pongoonjezera zimene tinaona kale pamene tikubwera mpemphero limeneli ndiye ndayamba ndakamba kanthu kena kopemphera kwathu kuti timapemphera kuti mu dzina la ambuye wathu yesu khristu zimatanthauza chiyani zimatanthauza kunena kuti pamene tikuyandikira kwa mulungu ameneyoyo sitikubwera mwa mphamvu zathu kapena mwa chiyero chathu kapena mwa kuthekera kwathu koma mwa mphamvu ya ambuye wathu yesu khristu Monga mmene tidaonera, tikadakhala kuti tikufuna tibwere pamaso pa pa Mulungu mwa mphamvu zathu, mwa chiyero chathu, titha kuonongeka. Palibe chimene chingamveke pamaso pake pa Mulungu. Koma chiyero cha Ambuye wathu Yesu Khristu ndi chovala chimene tim- chimatikutira. Kuti Ambuye akationa, Mulungu akationa, saona ife, amaona Ambuye wathu Yesu Khristu kudzera mwa ife. ndiye kuti tikayima pamaso pake pa mulungu tisayime modzidalira tokha ayi chifukwa palibe chimene chingayime pamaso pa mulungu cha uchimo yohane tinawerenga kuja vesi yake ya 13 14 pamene akukamba kuti china chilichonse chimene mukafunsa mdzina langa ndidzachichita china chilichonse chimene tifunsa mdzina la ndani la ambuye wathu yesu khristu chifukwa choti yesu khristuyo ndiwo mulungu amakondwera naye n'chifukwa chake pamene ambuye wathu yesu khristu amabatizidwa paja nkhunda idatsika mzimu woyera nutera pa iye koma mawu anamveka kumwamba uyu ndiye mwana wanga amene ine ndikondwera naye chifukwa choti mulungu atate akondweretsedwa naye ambuye wathu yesu khristu tikapemphera mdzina lake Mulungu amamvetsera. Mulungu amamvetsera chifukwa cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo tatiye tingoona so mwachidule uh, Yohane chapter 15 verse yake ya 16 imeneyi ndi vesi imene imatithandizira kwambiri ngakhale pa kusankhidwa kwathu kwa mulungu Uh, vesi yake ya 16 yohane chapter 15 verse 16 akuti inu simunandisankha ine koma ine ndinakusankhani inu Ndipo ndinakuitanani, ndinakuikani kuti muka, muke inu ndi kubala chipatso, ndi kuti chipatso chanu chikhale, kuti chimene chilichonse mukapempha Atate m'dzina langa akakupatseni inu. Sitidam- Sitidamsankhe Mulungu, iye adatisankha. Koma adatisankha n'cholinga chani? Akuti adatisankha ndi cholinga choti ife tikamuke ndi kubala zipatso. Ndipo china chilichonse chimene tipempha adzatipatsa chifukwa choti tidapempha mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye, Mawu a Mulungu amafotokozera kwakukulu kuti pamene tipemphera, pamene tinachita, tichita china chilichonse, tichite mu Dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Koma tisangochita izi monga, uh, mongotayitsa nthawi chabe, eti, chifukwa kupemphera m'dzina la Yesu sikutanthauza kuti pomalizira tingonena kuti m'dzina la Yesu. Koma kupemphera m'dzina la Yesu kumatanthauza kunena kuti china chilichonse chimene chikutuluka mkamwa mwathu cha pempherocho chikhale chogwirizana ndi zimene Yesu Khristu ali. Chifukwa chake tikuyenera tipemphere pamaso pake pa Mulungu ndi cholinga choti ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu uonekere, zolinga zake za Ambuye wathu Yesu Khristu zikwaniritsidwe, ndipo tikapemphera m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu Sitikupemphera kuti zinthu zingokwanitsidwa za ife tokha iyayi, koma zimene Yesu Khristu zingam'bweretsere ulemerero zikwaniritsike. N'chimene zimatanthauza izi. Osati poti ndangopemphera kuti ndanenanena zinthu n'kunena kuti m'dzina la Yesu, ndeti n'zimene zikukambidwa iyayi. Koma zonsezo zimene tikukambazo zikhale zobweretsa ulemerero ku dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. N'chimene chikukambidwa. Ndiye tionetsetse kuti kodi m'pemphero lathu, kodi mpemphero langali,, chimene chingabweretse ulemerero kwa Ambuye wathu Yesu Khristu ndi chiti? Ngati palibe, ndiye kuti pempherolo sitikupemphera mdzina la Yesu. Tikupemphera mdzina la zinthu zina. Tangowerenga Yesuyo kukhala ngati kashuga kopaka pamwamba. ngati mmene imakhalira keke ija, keke ija amaika chi chi sugar china pamwamba chongokhala ngati kukometsera, koma mkatimo sikuti chonse chili pamwambacho. ah. Pemphero lathu lisakhale ngati chimenechi, koma pemphero lathu likhale loonetsetsa ndithu kuti china chonse chimene ndikupemphererachi chibweretsa ulemerero kwa Yesu Khristu. Motani? kaya ndikupempha kuti mulungu tandipatsani sapato ndilibe Eti? kodi zibweretsa ulemerero kwa yesu khristu motani kazoveka titamaganizira moteromo tidzaona kuti zinthu zina zimene timapempherera tikhoza kumazisiya ambuye ndikufuna mundipatse sapato mwina kuti ndiziyendera ndikukalalikira uko mwina tikhoza kutero njira ina koma tionetsetse ndithu kuti china chilichonse chimene tikupemphereracho chikhale choti chibweretsa ulemerero ku dzina la ambuye wathu yesu khristu kaya ndikufuna chani kaya ndikulakalaka chani zolakalaka zathu zikhale zoonetsetsa kuti ulemerero wa ambuye wathu yesu khristu uli pamwamba osati ulemerero wathu akhristu tonse tikadakhala kuti timapemphera chonchi bwezi dziko lapansi mwina anthu ambiri atamudziwa Yesu ameneyo. Chifukwa ndiye kuti zikadaonetsera kuti chikhalidwe chathu chonse ifeyo tikufuna chikhale pansi pa zimene Yesu Khristu amakonda. Yesu Khristu ndiye amene amasintha mtima wathu kuti china chilichonse chimene tichita chikhale chomubweretsera ulemerero wake. Mwa ife tokha izizi sitingatani? Sitingathe. Chifukwa chake tikusowekera Mzimu Woyera kuti atithandizire. Tisadziyang'ane ife tokha, tiye tiyang'ane kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Chifukwa chake tikawerenga ku Mateyu chapter 6 verse 33 akuti funafunani ndi kuthanga ufumu chani ufumu wake ndipo china chilichonse chidzatani chidzapatsidwa kwa inu kutanthauza kunena kuti patsogolo pa zolakalaka zathu pakhale ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo ichi chikakhala choncho, mapemphero athu amakhalanso osintha. Mapemphero athu sakhala odzikonda, sakhala ofuna kudzilemekeza ife tokha, koma amakhala ofuna kulemekeza Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo amakhala mapemphero odalitsa, mapemphero amene amakhutitsa mtima wathu. Koma tikapemphera mapemphero oti angotikondweretsa ife tokha, sakhutitsa mtima wathu. Koma tikapemphera kuti Ambuye alemekezeke, Yesu Khristu alandire ulemerero, mtima wathu umakhutitsidwa, malingaliro athu akhale pa chimene Yesu Khristu ali ndi chimene Iyeyo amalakalaka. Chifukwa chake nkofunikira kuti tizizindikira pamene tikupemphera. Tikupemphera kwa ndani? Tikuyankhula ndi ndani? Tikupemphera kwa Mulungu amene akumanga ufumu wake, akukhazikitsa ufumu wake. sikuti tikukhazikitsa ufumu wathu. ndi ufumu wa mulungu umene ukukhazikitsidwa mwa ife ndipo pemphero lathu likuyenera lizindikire chimenechi chifukwa chimene atate wathu akumwamba dzina lanu lilemekezeke ufumu wanu udze kufuna kwanu kuchitike chifukwa ndi ufumu wake si ufumu wathu Ndi chifuniro chake, si chifuniro chathu. Ndi cholakalaka chake, si cholakalaka chathu. Ndi cholinga chake, si zolinga zathu. Pamene tipemphera, zimene tikufuna zikwaniritsidwe. Pemphero lathu lisangokhala zofuna kukwaniritsa zolakalaka zathu, koma likhale zofunitsitsa kukwaniritsa cholinga chake cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikuyenera tikumbukire zinthu zimenezi Ndipo tikuyenera tizikhala okumbutsananso wina ndi mzake chifukwa timayiwala pafupipafupi. Pemphero lathu likhazikike pa ulemelero wake wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye pomalizira penipeni tiyeni tingoona kuti kodi tikanena kuti amen pomalizira paja zimatanthauza chani? Tapemphera m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Timatanthauza chani tikanena Amen? Mwachidule, tikanena kuti Amen ndiye kuti tikutsimikizira ndi kuvomereza kuti zomwe takambazi ndi zoona. Ndiye chifukwa chake ngati tikunena ti- tikupemphera zinthu zoti si zoona, si bwino nena kuti Amen. Chifukwa kuli ngati kulumbirira kuti Ambuye zomwe ndanenazi ndi zoona pamaso panu. Chifukwa chake sitikuyenera tibwere ndi bodza pamaso pa Mulungu. Chifukwa amadziwa china chilichonse chimene chili mu mtima mwathu. Tikanena kuti Amen, ndiye kuti tunena Ambuye ndikunenetsadi zinthuzi. Ndi ngati wasainira kuti izizi ndas- ndanenazi nzoona ndithu. Ndipo tikaona ku Yohane chapter 14 verse yake ya 6 ndi 7. Pamene pakuti Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo, palibe munthu adza kwa Atate koma mwa Ine. Mukadazindikira Ine, mukadadziwa Atate wanganso, kuyambira tsopano mumzindikira Iye, ndipo mwamuona Iye. ndiye tikatsika um, mmusimo makamaka pa vesi yake ya 12 akuti indetu indetu ndinena kwa inu mawu amene akambidwa pamenepo atanthauzidwa kuti indetu indetu ndi amen amen pa chiyankhulo choyamba amene adalembedwera amen amen ndinena kwa inu amene muchichewa mwathu atanthauza kuti inde inde kulumbirira ngati kutsimikizira kuti izizi zomwe ndanenazi ndi zoona ndithu mulungu ndi mulungu woona ndipo tikanena kuti amen tikuonetseranso kuti ifeyo tikukhulupirira kuti mulungu ameneyo ndi mulungu woona Komanso, ndiye kuti tikukhala ndi kulimbika mtima kuti Iye amene tikumpemphererakoyo ndi Mulungu amene amamva pemphero lathu. Ngakhale Mulungu mwina sangayankhe mapempherowo monga mmene ifeyo tikufunira, koma iyeyo amamva mapemphero athu chifukwa choti ndife ana ake, chifukwa choti iyeyo ndi woona ndipo amayankha mapemphero athu. Kutsogoloku tidzakhala tikuona mwina kuti kodi nanga mapemphero mwina amene oti sayankhidwa chimakhala chani tidzaziona kutsogoloku chifukwa mwina mapemphero ena mwina tidapemphera kalekale kumaona kuti mwina mulungu sakutani kuti sakutiyankha koma mulungu amakhala ndi nthawi yake pa china chilichonse chilichonse chimakhala ndi nyengo yake chifukwa kuti tikamapemphera sikuti tikumulamulira mulunguyo kuti achite chimene ife tikufuna pemphero ndi kupempha ndipo mulunguyo akamva amamvetsera munyengo yake mnthawi yake mwa dongosolo lake adzatiyankha natipatsa chimene akuona kuti nchothandizira kwa ife chosowekera kwa ife ndi ngati mwana woti wakupemphani chinthu choti sichimthandiza simungangompatsa ayi poti wapempha chifukwa choti ndinu kholo chifukwa kuti mmamukonda zina mmamuuza kuti iyayi zina mmamuvomereza zina mmati dikira kaye ndi mmenenso atate wathu ali tikapemphera kwa atate sitikubwera kudzamlamulira koma tikubwera modzichepetsa mchitanena tibwere modzichepetsa tibwere monthunthumira komanso timudalire kuti iyeyo ndi mulungu amene akufuna atichitire chokoma m'moyo mwathu chimene chingasemphane mwina ndi chimene ifeyo tingalingalire ndi kulakalaka Mulungu atithandizire chifukwa cha mawu ake amenewa, ndipo kwa iye kuzikhala ulemu ndi matamando lero ndi ku nthawi zosatha. Tipemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani ndi kukulemekezani chifukwa inu ndinu Mulungu wamkulu, ndinu Mulungu wachikondi, ndinu Mulungu amene mutisamalira. Tikuyamikani Yehova chifukwa choti tili m'nyengo imeneyi imene tikuphunzira za pemphero. Kodi tingapemphere motani kuti dzina lanu likalemekezeke? Tikupempha Yehova mwa chisomo chanu ndi ukulu wanu, tithandizireni kukhala odzichepetsa pamene tibwera kwa inu m'pemphero. Tithandizireni Yehova kuzindikira kuti inu ndinu Mulungu amene Simubweza ana anu, ndipo mumamvetsera mapemphero athu, ndipo mudzatithandizira monga mwa chifundo chanu ndi kukoma mtima kwanu. Ndipo tipemphanso Yehova mwapaderadera kuti pamene tiphunzira za pemphero ili, wina wa ife asakadzione ngati wolephera kapena ngati kuti akunyozeka chifukwa cha izi koma tipatseni mtima wodzichepetsa yehova kuti nafenso tikasanthule mawu anu ndi kuona kuti kodi izi nzoonadi kapena tipatseni mtima wa abereya amene atamva paulo akulalikira sanangozilandira koma anabwerera kukaona mawu anu kufuna kuona kuti kodi izizi Nzoonadi. Tipatseni mtima umenewo, Yehova, wodzichepetsa. Tichotsereni mtima wosalabadira mawu anu, mtima wosalingalira za inu, mtima wonyozera mawu anu mutichotsere, ndipo tipatseni mtima wofewa ndi wolandira mawu anu. nthawi zonse. Tichitireni ichi, Yehova, mwa mphamvu ya Mzimu Woyera ndipo tapempha mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen.